Eh, ko alisilame jama ka hakɛ to eh, jeli mamadu seba lamini eh, kɔnɛ ko maaw ka sabali maaw ka sabali cikan min b'an da ayiwa o ye dugutigi ani alimami ayiwa dugu bɛɛ lajɛlen kamalenkuntigi namu u ka cikan don ko k'a fɔ nabaaw ye ayiwa an b'a fɔ nabaaw de n'o tɛ dunan tɛ karata yan namu anw de bɛ fa la ayiwa anw de bɛ ba la awɔ nin baara min kɛlen filɛ nin ye denmisɛnninw ka baara don namu u tun tɛ min dɔn ayiwa u y'o de dɔn k'a jira k'a dɔn k'a fɔ ko namu misiki zueli ayiwa anw b'a lamɛn nka an danbe tɛ an b'a dɔ kɛ nka an danbe tɛ an danbe ye mun ye o ye nin dununu de ye jiri ni wolo an b'o de dɔn ɔ denmisɛnw tun taara ɲɛfɛ mɛ u segira u y'a jira ko fɛn min bɛ laban o de ye nin ye ka fadugu diya kɛ ni an ka ɲɛnajɛfɛn kɔrɔw ye n'o ye k'a ta juguni na ka taa bila sogoja la sɔgɔmada in na nin bɛɛ bɔra o n'a dun man ɲa o bɛɛ lajɛlen kɛra nabaaw na aw nana n'i ye maaw wele n'i ma fɛn d'u ma i bɛ fɛn f'u ye dɛ maaw tɛ se ka wele ka kɛ ɲɔgɔn ka ca abadan mhm. ah. yɔ ɲɛnajɛ in a daminɛna sɔgɔmada in na de dugutigi ye min jira a b'a fɛ k'a daminɛ sɔgɔma na n'o ye bi tile kelen ye o de fɔra k'a daminɛ sɔgɔmada in na ka taa bila fitiri la ni ala y'a kɛ ni fitiri sera ayiwa silamɛ jama an bɛ foli di ɲɔgɔn ma min donna jelikɛ in da k'a lase aw ma nin de ye n'i y'a aw nanen ye foyi m'a nati ni balimaya tɛ foyi ma aw nati ni sinjiya tɛ n'i ye tile kɛ waa duuru ye bi i bɛ kamalenkɔrɔ dɔn i b'a fɔ ko ale tɛ na mɛ mun y'a nati ko an ye kelen ye mhm. nin fana kɛkun ye mun ye min tɛ min dɔn o n'o dɔn dɔ bɛ yen nɔ a na jarabi dɔ ka dɔnkɛ la o tuma na dɔ yɛrɛ fana bɛ yen an na ɲɔgɔn ye an na diya ɲɔgɔn ye mhm. sabu cɛw dama n'a kɛra ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ se ka balimaya bɔ tɛmɛ o kan o tuma na balimaya tɛ dɔwɛrɛ ye o mhm. an ka taama ka se ɲɔgɔn ma mɔgɔ o mɔgɔ y'i ban taama ma balimaya tiɲɛnen don i bolo o tuma wele bilara aw ma dafɛdugu an ma dugu bɔ dugu dɔ karata bɛɛ lajɛlen don an b'a fɔ a bɛɛ bɛ a maraka suraka bamanan fila a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan mun y'o sɛmɛntiya mhm. balimaya de y'o sɛmɛntiya o tuma ko a ka fo jɔn ko ka foli se aw ma o ye barilakaw ye mhm. u de ka foli kan ɲini ka s'aw ma ka olu barilakaw to yan sɔgɔkaw kuma t'u bolo u de ya maaw wele u de ka foli bɛ maaw fana ye o tuma balima hakɛ min nana yan gɛmukaw k'u ka foli bɛ aw ye a ma nin kɛ anw hangunɛkaw ye a m'a k'an gɛmukaw ye a y'a kɛ aw yɛrɛ de balimaya ma dabɔ foyi wɛrɛ kama an ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ kɔ he balo don saya tɛ saya yɛrɛ don balo tɛ malo don sutura tɛ ni maa kɛra min ye bamanan ni kasange cɛ i to maaw k'a dɔn anw tɛ se ka foyi sɔrɔ ka tɛmɛ an danbe kan nka fugariden ani yɛrɛdɔnbali ani sidɔnbali o ko danbe tɛ fɛn ye kira yɛrɛ sɔnna danbe rɔ ni maa min ko danbe tɛ fɛn ye i k'i yɛrɛ ɲininka i yɛrɛ de tɛ fɛn ye n'i y'an jeliw jɔlen ye aw cɛrɔ yan nin nɔ an bɛ kuma na dɔwɛrɛ tɛ danbe don n'o tɛ bilayi jɛcogo a bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ se k'a ɲɔgɔn k'an farikolo la nka an wolola ka min sɔrɔ an mɔkɛw n'an faw bolo o ye nin de ye o tuma anw ka jamana in n'o ye maliba ye danbe jamana de don anw b'an yɛrɛ fɛ ka tila ka kɛ maa wɛrɛ fɛ o tuma anw de tɔgɔ ko yɛrɛden nabalo ani waliden nabalo an ka na a ye na an ka dumuni kɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn an ka nin fasoba in kɔnɔ n'o ye maliba ye a bɛ yan nin n'o tɛ n'i bɔra jamana kɔnɔ o tɛ yen bɛɛ kunko b'i bolo o tuma n'an dun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan dugutigi ye kumakan ɲɛ kelen min sɔrɔ ko b'a fɔ a ye o ye nin de ye mɔgɔ mana i sen yɛrɛ se i k'a bisimila maa ma na sanu ɲini yan maa ma na fini ɲini a ma na lulu ɲini a ma na marijani ɲini aw nana mun na badenya ani kanu k'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ma foyi da dugukolo kan min ka fisa kanu ye yo kanu tɛ fɛn o fɛn na fu don hali silamɛya kanu de don n'i m'a kanu bilayi fu o tuma a ye to an ka ɲɔgɔn kanu mhm. denmisɛnninw nin fɔ k'u ye maraka ni bamanan kunun ko an tun bɛ nin kɛnɛ kan biyekolobugu balontannaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ biyekolobugu ye kupu ta kupu taara ɛɛ u y'a jira n'o ye jamuti kamara ye olu bɛ fɛn min fɛ maraka ni bamanan anw de ka kɛ kelen ye jamuti kamara sunkurun u ye baara min kɛ biyekolobugukaw ka kamalenw ye an bɛ san kɛmɛ kɛ k'a lakali o tuma na n'o dun ɲɔgɔnna kɛra marakaya t'a la bamananya t'a la filaya t'a la surakaya t'a la anw de ye kelen ye o tuma an bɛ min fɔ a ye o ye ka aw bisimila ye mhm. aw nana kun min kama k'a daminɛ sɔgɔma in na ka na bila sisan na ɲɛnajɛ bɛ ka kɛ foyi m'a kɔtigɛ mun y'o kɛ badenya don o tuma k'u ka foli di aw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔn caya yarabi ala ka ni ɲɔgɔn caya salawala rasulu kuma min donna da nin don o ma bɔ yen u ɲinɛna fitinin kɔ Eh, hangune nahaji dugu kelen u ye kupu ta ɲina hangune e eh, n k'a fɔ nafaji e eh, kupu denfa taara k'a di bamanan hangune ma ni ala ye arabadon jira an na nafaji an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ araba nafaji o bonya filɛ kaarta bɛɛ kɔrɔ bi arabadon an bɛ nafaji dabɔ ɔ n y'o de fɔ n ko marakaya t'a la bamananya t'a la anw de ye kelen ye ni maa min k'i lahilen bɛ k'an bɔ ɲɔgɔn na an b'a fɔ an tɛ yafa i ma parce que anw de ye kelen ye o tuma yen don ala sago aw sago an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔn caya